Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwa na akụkọ ndị hiri ụdụ n'izu ụka a. Onye kọpụtara ya bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka.
Ụlọ ọrụ na-alụ agha megide nkesa nje ọrịa na-efe efe n'ala anyị NCDC na mkpirisi bekee emeela ka o doo ewu na ọkụkọ anya ugbu a na nje ọrịa Ebola pụrụ ịtụwapụ n'ala anyị n'ihi na mba Uganda na Congo anọrọla n'ọnọdụ ize ndụ n'ihi nje ọrịa ahụ ọkachakwa ugbu a ndị njem na-esite na mba ndị ahụ abata n'ime ala anyị Naijiria ụjọ na egwu dị ugbu a n'ime steeti Legọs nakwa steeti ndị ọzọ na mpaghara Yoruba dịka ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu maliterela ịkpa ike dị egwu n'ogbe ahụ naanị n'isi ụtụtụ taa ndị omekome ahụ wakporo steeti Kwara mụnye obi eze ọkụ ma tọrọ ọtụtụ ndị mmadụ nke gụnyere ụmụaka na ụmụ nwaanyị a ga-echeta na ha wakpokwara steeti Kwara na Satọde gara aga bụ ebe ha nọrọ wakpo otu ụlọ ụka Kraịst gbuo mmadụ atọ ma tọrọ mmadụ iri na ise n'agbanyeghị na pati ADC nọ ugbu a na-atụ vootu ntuliaka elu primaries nke ha ga-eji họpụta onye ga-eji aha pati ahụ zọọ ọkwa onye isi ala n'afọ 2027 ọgbaghara n'ime pati ahụ eyirila akwa ọhụrụ ugbu a dịka otu ọzọ pati ADC ahọpụtala Dumebi Kachikwu iji aha pati ahụ zọọ ọkwa onye isi ala n'afọ 2027 onye na-achụso nta nnwere onwe mba Yoruba Sunday Igboho etuola ọnụ ugbu a na ya na-echere nkwado gọọmenti ọchịchị etiti ịwụbanye n'ime oke ọhịa niile dị n'ala Yoruba ma chụpụsịa ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu ndị ahịa na-atụ mgbere mmanụ gaasị eji esi erimeri etiela ebe ugbu a n'ihi ụkọ mmanụ gaasị dịka ọnụ ego eji erepụ ya agbagola gaa otu puku na narị naira ise kwa kilogram otu n'ime ndị so azọ ọkwa ntuliaka elu primaries pati adc Hayatu-Deen ekwupụtala ugbu a na ya na-agbahapụ usoro ntuliaka elu primaries ahụ dịkakwa ya agaghị abịa ememme ịkpọpụta onye nwetara mmeri taa n'ihi ọtụtụ ebubo nrụrụ aka vootu a tụrụ gbaa gburugburu ala anyị bụkwanụ nke ya jiri anya ya abụọ hụ ụfọdụ n'ime ha Ụlọikpe nọrọ taa kposa mkpesa e mere megide Goodluck Jonathan iso zọọ ọkwa onyeisiala n'afọ 2027 ma maa onye mere mkpesa ahụ Johnmary Jideobi ikpe ịkwụ ego nha nde naira iri abụọ n'ihi erijughị afọ nke mkpesa ya a ga-echeta na n'izuụka gara aga otu pati PDP nke Turaki nọ n'isi ya nyere Goodluck Jonathan ohere ịzọ ọkwa onyeisiala n'afọ 2027 onye ga-eji aha pati NDC zọọ ọkwa onye isi ala n'afọ 2027 Maazị Peter Obi akwala akwa arịrị na ọtụtụ ụmụafọ ala anyị ndị o zutere n'oge njem ya n'ime mba South Africa anabataghị enyemaka ọbụla gọọmenti na-enye ha ịlọghachi mba Naijiria n'ihi na ha kwenyere na ọnọdụ mba Naijiria dị njọ karịa mmetọ na ịkpa oke agbụrụ ha na-agabiga n'ime mba South Africa otu onye na-achụso nta ugwu ruru ndị mmadụ Harrison Gwamnishu ekwuola n'eze wara awa ugbu a ma boo ebubo na ọ bụghị ndị Igbo na-akpa arụ mpụ ntọrọ ndị mmadụ ka ọ dị ugbu a n'ime mpaghara steeti Imo nke Awa Ejemekwuru Amakọhịa Ubi na Amakụ kama na ọ bụ ndị mbịarambịara na-asụ asụsụ Fulani o jiri ohere ahụ kpọkuo ndị Imo ka ha mụrụ anya ma gbochie onye ha na-amaghị onye ọ bụ ịbata n'obodo ha ma chụpụsịa ndị omekome ahụ pụọ n'oke ọhịa ha iji gbochie ha ịmụba Obi onyeisiala agbarụọla ihu banyere nkesa ozi ụda olu a kụrụ aka onyeisiala Tinubu bụ ebe ọ nọ wee na-arịọ Peter Obi arịrịọ irituru ya na ntụliaka elu ọkwa onyeisiala afọ 2027. Obi onyeisiala rụtụrụ aka na a ga-achụso ntaramahụhụ dabere na iwu megide Very Dark Man VDM n'ihi ikesa ozi ụgha ahụ. Otu pati ADC akwụsịtụla nchịkọta na ngụkọta okwe ntụliaka elu ọkwa primaries nke ha ji ahọpụta onye ga-eji aha pati ahụ azọ ọkwa onyeisiala bugo ya gaa elekere asatọ nke abalị taa iji kwe ka ndị alakụba mee mmemme Eid el Kabir. A ga-echeta na Maazị Rotimi Amaechi na Hayatu-Deen ajụla ịnabata okwu ahụ bụ ebubo na enwere ọtụtụ nrụrụ aka na wuruwuru na ya ọtụtụ ụmụafọ ala anyị akwala akwa arịrị na ọnọdụ ala anyị na-adịnyekwu njọ kwa ụbọchị karịa ka ọ dị n'afọ ndị gara aga nke na n'oge ememme dịka nke Sala ọnọdụ ihe isi ike enyeghị obi ụtọ iji tụrụ ndụ n'oge ememme a onye ọgụ abụ ma bụrụ onye ọkaiwu Falz the Bad Boy akwala akwa arịrị banyere ememme eji echeta ụmụaka n'ime ala anyị nke afọ a dịka ụmụaka ndị a tọrọ n'ime steeti Ọyọ ruru iri anọ ka ndị omekome ahụ na-eyi ndụ ọha egwu ka ji eji ebe kwanụ ndị a na-achị gbachiri nkịtị dị nnọọ ka onweghị ihe na-eme n'ala anyị ụlọ ọrụ mba US na-ahụ maka nnwere onwe okpukpere na ogo mba ụwa eboola ebubo ugbu a na ndị agha omekome na-eyi ndụ ọha egwu n'ime mba Naijiria ruru puku iri atọ n'ọnụọgụgụ bụ ndị na-akwafu ọbara ugbu a gbaa gburugburu mba Naijiria pati NDC ekwuola ugbu a na ha agaghị ekwe ka ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị jiri ide ude aha Peter Obi nakwa nkwaso nweta mmeri na ntuliaka elu afọ 2027 ma gbalaga n'ihi na ha ejirila ihe mere pati Labour n'afọ 2023 mụrụ akọ osote onye isi ala n'oge gara aga Atiku Abubakar agwala Tinubu okwu n'eze wara awa ugbu a dịka o nwetara mmeri iji aha pati ADC zọọ ọkwa onye isi ala n'afọ 2027 ọ gwara Tinubu na ya malite ịchịkọta akpa ya ịlaghachi steeti Lagos n'afọ 2027 a ga-echeta na a nọrọ n'abalị ụnyaahụ kwupụta Atiku dịka onye nwetara mmeri na ntụliaka elu primaries pati ADC ka ọ dị Atiku na Amaechi nọrọ taa nwee nzukọ nke ha na-agwaghị onye ọbụla ihe ha kpara na ya osote onye isi oche pati PDP na mpaghara South East Ray Nnaji ekwupụtarala ọha na eze ugbu a na onye isi ala n'oge gara aga Goodluck Jonathan enwebeghị mgbe ọ zụtara akwụkwọ fọm ngosipụta mmasị ya ịzọ ọkwa onye isi ala n'afọ 2027 n'aha pati PDP ma rụtụ aka na ndị kpụ aha Goodluck Jonathan n'ọnụ ịzọ ọkwa onye isi ala ji nnọọ aha ya egwu egwuregwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị pati APC n'ime steeti Abịa akatọla aka na-achị steeti Abịa Alex Otti maka ịgụ ọdọ ọlọrọ ọhụụ ụgbọ njem dị n'Ụmụahịa aha onye ụlọọrụ INEC nọ n'isi ntụliaka elu ọkwa gọvanọ n'afọ 2023 bụ ọkammụta Nnenna Oti ha kọwara nke ahụ dịka nke pụrụ ime ka ndị mmadụ ghara inwe ntụkwasị obi n'ụkpụrụ ntụliaka elu ala anyị n'ihi na gọọmenti nọ n'ọchịchị ekwesịghị iti ya aka n'obi dịka ụlọ ọrụ INEC kwụrụ ya ụgwọ ọrụ ọ rụrụ dịka onye isi ala Tinubu gbara afọ atọ taa n'oche ọchịchị o zigarala ọha na eze ala anyị ozi pụrụ iche bụ ebe ọ nọ gwa ụmụafọ ala anyị na ya nwere okwukwe n'ebe ha nọ ma kwe ọha na eze nkwa na ịchụ aja akụnụba niile nke ha na-achụ kemgbe afọ 2023 agaghị abụ n'efu dịka ọnọdụ akụnụba ala anyị Naijiria amalitela ikuru ume ndụ ka ọ dị ugbu a Obi onyeisiala site n'ọnụ onye enyemaka pụrụ iche onyeisiala n'okwu mgbasa ozi nye ọha na eze bụ Temitope Ajayi akwala onye ga-eji aha pati ADC zọọ ọkwa onyeisiala bụ Atiku Abubakar emu ugbu a ma gwa ya na ọ gaghị achịta aja ọbụla na ntụliaka elu afọ 2027 ya fọdụzie ịma onyeisiala Tinubu aka na ntụliaka elu ahụ n'ihi na o nweghị amara na ịdị n'otu so Buhari n'afọ 2015 otu onye ndọrọndọrọ ọchịchị ọnụ na-eru n'okwu n'ime steeti Rivers Atedo Peterside akọwala nzukọ Atiku Abubakar na Rotimi Amaechi nwere ụnyaahụ dịka nke dabara adaba n'ihi na ọ bụ ihe dị mkpa imezi adịm na mma ha abụọ iji nwee otu obi na achụmnta ntụliaka elu pati ADC aka na-achị steeti Ọyọ Seyi Makinde akwala akwa arịrị banyere ọnọdụ enweghị nchekwa n'ala anyị ma gwa ọchịchị etiti na ha kwụsị ịdọla ụkwụ azụ n'ihiwe ụlọ ọrụ ndị uwe ojii n'ogo steeti iji lụọ agha megide nyija ndụ ọha na eze
egwu na bụ akụkọ ndị hiri ụdụ n'izu ụka sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp channel anyị na akụkọ n'asụsụ Igbo